Sa bhfíseán seo, táim ag féachaint ar cheist 7 ón páipéar d'Ardleibhéal Mata don Teastas Sóisearach, 20 24. Tá 10 nóiméad againn chun an cheist seo a dhéanamh. Taispeántar dhá solad dronuilleogacha, an ciúb A agus an ciúbóid B, sa léaráid thíos, nach bhfuil de réir scála. Tá imeall an ciúb A X ceintiméadar ar fad,

Tá a fhios againn go bhfuil toirt an chiúbóid fad fá leithead fá airde, so don cheist seo beidh sé sin X ciúbaithe. So más rud é go bhfuil X ciúbaithe is cothrom le dhá chéad is a sé déag, ansin X will be cothrom leis an fréamh ciúbach de dhá chéad is a sé déag. So leis an áireamhán in úsáid againn beidh X cothrom le sé ceintiméadar. Tá sé tábhachtach le haghaidh aon cheist bunaithe ar an topaic seo, más rud é go bhfuil ceintiméadar tugtha dúinn le haghaidh an fad agus ceintiméadar ciúbaithe in úsáid, ansin le haghaidh an toirt, go bhfuil ceintiméadar clúdaithe mar chuid den freagra chomh maith. Cuid B, Taispeáin gurb é 22 Y móide 60 ceintiméadar cearnaithe achar dromchla atá ag B. so achar dromchla sin an achar atá ag gach taobh den bosca so chun é seo a bhriseadh suas an chéad chuid ansin beidh sé sin y fá 5 so 5y agus tá dhá cheann dóibh againn so tá mé just chun dó a chur ansin. uimhir a dó anseo, nó ní gcaithfidh tú lipéid a chur orthu, tá mé ag iarraidh just bheith soiléir go dtuigeann sibh cén taobh ina bhfuil mé ag caint faoi. So, an taobh sin, we have sé ceintiméadar fá cúig ceintiméadar, agus arís tá dhá cheann dóibh mar tá ceann eile ar an taobh sin. So, uimhir a dó, cuirfidh mé cúig fá sé, so sin tríocha fá dó, nó fiú ag an am céanna, cúig fá sé agus ansin fá dó. mar arís tá dhá cheann dóibh againn, agus ansin an tríú ceann ag an barr, arís tá an taobh céanna ag an bun. So uimhir a trí will be y fá sé, so sé y, agus arís tá dhá cheann dóibh, so cuirfidh mé é mar sin. So anois beidh mé in ann é sin a simpliú. So an chéad chuid ansin we have deich y, an dara cuid sin seasca,

Tá sé tábhachtach má deireann sé chun é sin a thaispeáint. Ciallaíonn sé sin, ba cheart go bhfuil an freagra go díreach mar sin. So, dá mba rud é go raibh botúin beaga déanta in aon áit agus nár fuair tú 22 Y móide 60, bheadh tú in ann dul ar ais agus an botún sin a cheartú ionas go bhfuil sé go díreach fágtha mar sin, agus arís an ceintiméadar cearnaithe fágtha leis. An dara píosa de Chuid B. Is é an t-achar dromchlá atá ag B ná 269 ceintiméadar cearnaithe. Oibrigh amach luach Y. so is féidir linn an chéad chuid agus an dara cuid a chur cothrom lena chéile. so 22Y móide 60, cothrom le 269. so is féidir liom 60 a bhaint ó na dhá thaobh. So ansin beidh 209 againn. So beidh y cothrom le 209 roinnt ar 22. Agus an freagra de sin ná 9.5 ceintiméadar. Cuid C, Sa léaráid thíos nach bhfuil de réir scála, so deireann siad é sin just ionas nach bhfuil muid ag déanamh tomhas ar aon taobh chun é sin a oibriú amach nó aon rud mar sin so taispeántar achar trí aghaidh ar ciúbóideach eile is iad toisí na ciúbóideach seo ná L ceintiméadar faoi M ceintiméadar faoi P ceintiméadar áit ar slánuimhreacha iad L M agus P oibrigh amach toirt an ciúbóid agus bíodh do freagra ina ceintiméadar ciúbaithe. So, uaireanta le ceisteanna mar seo, tá píosa eolas againn faoi toirt, mar shampla, ach b'fhéidir nach bhfuil a fhios againn go díreach conas táimid in ann an cheist seo a dhéanamh. So, sa chás sin, tá sé tábhachtach just nóta a dhéanamh faoi na rudaí atá a fhios againn faoi an píosa eolas seo, agus ansin, ón chéad píosa eolas sin, tá gach seans go dtabharfaidh sé an chéad chéim eile dúinn. So uaireanta bíonn fhios againn go díreach atá le déanamh, uaireanta tá píosa oibre le déanamh ar dtús roimh atáimid in ann go díreach na céimeanna a chur síos. So an rud atá mé ag caint faoi anseo ná tá fhios againn conas toirt aon cineál bosca a oibriú amach so cuirfidh mé an eolas sin síos anseo. So we have fad, fá leithead, fá airde. Now i comhthéacs an cheist seo, dá mba rud é go raibh L, M agus P againn, beidh muid ag iolrú na trí litreacha sin, so we'll have L, fá M, fá P. nó L, M, P. nó aon ord de na litreacha sin. So an eolas atá againn anseo, nócha sé mar shampla, an chéad chéim ansin, tá sé sin cothrom le L, fá M. So L, M, cothrom le nócha sé. an chéad píosa eile ar an taobh seo, we have P fá L nó LP is cothrom le 32 ceintiméadar cearnaithe, agus ar an barr tá MP againn, so MP cothrom le 48. So, seo modh amháin chun é seo a dhéanamh, tá níos mó ná modh amháin cinnte, but sin an modh a taitníonn liom, 'cause ceanglaíonn sé an eolas sin agus an eolas sin le chéile. So, dá mba rud é go raibheamar ag iarraidh na trí cheann sin a iolrú fá chéile, bheadh LM fá LP fá MP againn, agus tabharfaidh sé sin L fá L, sin L cearnaithe, M fá M, M cearnaithe, P fá P, P cearnaithe. So, arís, tá dhá Ls, so, L cearnaithe, M fá M, M cearnaithe, ní gá duit dathanna a chur leo, tá mé ag iarraidh just a bheith an-soiléir faoi seo, agus P fá P, P cearnaithe. So, anois tá nasc agam leis an L M P agus L cearnaithe M cearnaithe P cearnaithe. So, leanfaidh mé ar aghaidh leis an obair seo. So, ag iolrú na trí uimhreacha sin atá againn, we have nócha sé, fá tríocha dó, fá daichead a ocht. So, ar an áireamhán, tabharfaidh sé sin aon chéad is a daichead a seacht míle ceithre chéad is a caoga sé. Agus arís sin L cearnaithe M cearnaithe P cearnaithe. So, más rud é go bhfuil sé sin againn, agus bheadh mé in ann é sin a scríobh mar seo chomh maith, gach rud ansin cearnaithe, chun LMP a fháil, caithfidh mé just an fhréamh chearnach den uimhir ar an taobh eile a oibriú amach. So, ar an áireamhán arís, tabharfaidh sé sin 384 dúinn. So, LMP, which is toirt an chruth. So an toirt is cothrom le 384 agus sin ceintiméadar ciúbtha. So dá mba rud é go raibh orainn L agus M agus P a oibriú amach ina aonar, bheadh orainn modh eile a úsáid, ach sa cheist seo oibrigh amach toirt an ciúbóideach, or an ciúbóidigh, so. Is é sin an freagra atá againn, 384 ceintiméadar ciúbtha. Agus sin é don cheist sin.